o nwere nwoke be anyị wetara m ozi ya ozi ya na-elutu m aka na ọ nụrụ nwaanyị obodo ọ nụkwara ya anụ na ọ bụrụ unu nwa jeeli na kuchie ọ nụrụ anụmanụ nwaanyị obodo anụ mbụ anụmanụ nwoke be anyị nụrụ anụmanụ nwaanyị obodo fa wee mụpụta fa mụọ nwa izizi then mụkwa nke ịbụa then nke nwoke nke nwoke be anyị nke anụmanụ nwoke be anyị anarọ anọ steady n'obodo a ọ na-eje o si ebe a pụọ outside country ọ batakwa si ebe a pụọ outside country ọ batakwa so o wee jesie wee na-abata nke ọ na-abatazi ka ọ bata o jesi ba- ọ nọ ọ sị na ọ nọ three months wee jesie wee bata o bu anya mmiri wee bịakwute m wee wee batazie ka ọ bata nke ọ batasi ife a wee bata wee bụ na nwunye ya dị ime o wee na-ajụzi nwunye ya kee ife na-emezi nwunye ya wee sị ya ee na na na ị mago ka ndị obodo si eme na o wee sị ya ee and and what agree you stay there three months so I must do what ọ ife o wee sị ya I must do what ọ sị okay even if na ị chọrọ imenụ kedu si ka i sizi wee rapụkwazi onwe gị aka dịzie ime ọ sị e na ya marọkwọ na the ime ya abanye na o sighi ya n'aka na ya marọ na the ime ya abanye so nke nwoke wee bere anya mmiri na-alịsịsị anya mmiri ị fụ ebe nwoke na-ebe ọbara bara na-apụ ya n'anya wee sị ya kedu ife ị ma ị ya emekwa kedu ife i che na ị ya eme gị nwa na onwe gị first before mụ achọba ife m ya agwa ya ọ sị m na the thing gwụkwara ya ike o na ya bataziri even na ibu anụ nwe oji kịta na-atụzi ya ụjọ na ya na-achọ ka ọ ma ka ọ ya esi wee mejeje nnene mgbe o nenesizi bịa m ewetakwa ozi ya m ewetakwa update ebe a ka unu na-anụrụ na-amụta ife na-eme n'obodo a gwa unu lapụ lapụ anụmanụ nwaanyị obodo na-ajụ a gwa unu lapụ anụmanụ nwaanyị obodo gịnị a na-abụ ka nọrụgodo kịta iwe na-ewo gị ife onyonyo ma jiri nwayọ mịpụrụ onwe gị kewaa onwe gị lapụ nwaanyị obodo nwaanyị obodo bụ ekwensu o nwere ebe ị ya esi wee lọchata fa o nwelu sọ ebe ị ya esi lọchata fa bụ na ya bụ ikebe na fa ya na-eji ya- that is, ha ya na-enye gị ya, n'afọ ya n'ọnụ ma ị chọrọ ya ma ị chọrọ ya chi na-enye gị ya. otu fa si enyekwa ya ka fa si enyekwa A na-enye B na-enye C na-enye D and ị jụọ ya ọ sị ya must do what n'onwe kee ife ị chọ ka o mee o nwere o kwuchago otu o si kwue ka o si kwudebie i beluzie akwa ị na-etibuzi onwe gị nke nwoke kịta just lapụgodo ụnọ ya lapụ ụnọ ya ọ sị na ọ lapụgodo ụnọ ya na-alalụ na nke ọyị ya nwoke ka o nwee ike wee kpakọọ onwe ya ọnụ mara ife ọ ya eme because na ụmụ ya naabọ ndị nke o feel na ọ ya nwa mụrụ because ọ sị m na mgbe ọ mụrụ ụmụazị ịbụa na ya ejekwago na o jego be anyị na-achitekwa ịghọtago pụkwa jee ihe na sụwa ee ụmụ o- akụkụ obodo na-achitekwa so na ya nwere ike ịkọwanwuzi n'ife o ji anya ya wee fụ nke a na-eme taa taa ka ọ gafete na-arịsịsị anya mma ifu dị mkpa ebe ọ na-ebe akwa ị fụrụ ife ha na-emegheli thank God na ọ ya afụlọ vidio m ka ọ fụ vidio ọ ya sị ee na na m ak- na m kpọrọ ya iyi yes onye ewu ka ọ bụ ezigbote anụmanụ ị na-ana be anyị were akwụkwọ obodo nye nwanye ya akwụkwọ obodo yes ị na-ana be anyị na-anata ị sị ka ị nụgodu be anyị desagodo na nkọ bịa ebe a ka na-emegodu nke wayo wayo ị na-anụkwa anyị na-amụkwakwa mmụọ isi ọ kpakọrọ ọnụ ọ maara ife isi adịrọ ya mma onye afụ vidiyo onye afụ vidiyo then na ọ fụsị anya ọ ma na isi adịrọ ya mma n'eziokwu ka m gwara ya anya agwa and agwakwu mee n'ife si ya na isi adịrọ ya mma ị na-eje be anyị na-anata gịnịzi jizi ịnụzi nwaanyị na be anyị ị na-abịakwa welu na nke a bụ ezigbo nwaanyị gị ọ kwa ndị sị nọ n'ezigbo nọ nwaanyị m for for life ka ọ batara ọ bụ na ọ dị ime ọnwa ịtọ ọ na-agwazikwa ya okwu ọ na-asị ya and then I must do what ọ ife ọ sara ya ala na-apụ unu